they can do anything i don't know network i don't know oh oh hey na e eh, achọrọ m ịgụ egwu ka P-Square network i don't know eh, network biko mere m ebere eh oya let us go please hit the like button and share this very program

You know these very people, they are very, very good at changing the narrative, insulting and changing the narrative before you. Ha ya egbu mkpo n'ime ọhịa pụta n'ụzọ na-ajụ onye na-egbu. Ngị nwa e tiri ihe, ha ya eti gị ihe bekarịa gị n'akwa. Na onye na-agafe agafe ya asị bịa nna kedụ ihe ị na-etiri onye a ihe always.

it will never make you to look clean for Biafrans because what we can see, the mistake that you people made is that ndị rụrụ sabo arụọna sabo mgbe ha rụrụ sabo you are doing sabo in 21st century ebe e nwere ịntanetị ka ị na-arụ sabo when you know that anything that you people do it is posted on internet and internet never forgets hit the like button and share please

on Facebook and I see this, oh, did you know that Mazi Simon Ekpa wrote an apology letter to Ma Mazi Uchechi Cancer according to Master Prophet? Nna aha, aha nke a fitikwere Mazi Uchechi Cancer. Eh? Okeke nwaanyị dị afa njọ. Okeke Mazi Okeke Uchechi tii ya Cancer n'elu. Now, I read down all the garbages. I read all of them, trying to comprehend the reason why these very people are carrying propaganda. Ị ma odogwu ofu ihe ka eji ama odogwu. Ihe eji ama agụ ka a na-eji ama odogwu. Ebube agụ na-eche agụ. Did you know that even a dead lion is being feared? Gaa n'ebe ndị Yoruba na-ere ọgwụ ụmụ ihe ụmụ ihe ọgwụ tradition ndị a. Go to where they keep a dead lion's head. You yourself will still be afraid of the lion. Nna ihe ọ lion ee eh, ụjọ ka na-atụ gị to touch a lion. A dead lion is being feared than a brave sabo.

chineke ya akpọ ọkụ wrote on his uh, this thing that Maazị Simon Ekpa kpaid 11 innocent people including pregnant women and claim that he is the person that kpaid them this is 21st century 419 can anybody show me where Maazị Simon Ekpa have uh, wrote that he kpaid civilians can you prove it with with detail ana m ekwukwe ụmụ nke ụnụ na-aga arụ because they are very good at drafting twitter handle prove it with a twitter link of Maazị Simon Ekpa the link not ịrụọ twitter ụnụ arụgidekwuo na gaga rụọ nke kolik ụnụ metusela metusela arụgharịa nke dekwe the sentence si si that you forgot na ụnụ na ya na-eme this 419

because ndị na-akụrụ ya egwu this Kuje DOS have been defeated by Mazi uh, Simon Ekpa. So they have to lure her to come and do damage control for her. Mazi Simon Ekpa on, her, on his platform asked Uchechi, Biafra people

because ndị ọma ya abịa enye gị information ndị ọjọọ ya abịa enye gị information you filter the information know the truth and know the lies in it before selling it to the people i am nwashibrobi please please hit the like button and share very very important hit the like button and share this very program it is very very important now when

you coming to your yourself using your mouth to, to speak that i jikwa wee rọọ nrọ ebe ị na-abata na be maazị Nnamdị Kanụ ha amakwa m ma onye o nwere adviser ya abụkwana na ara apụbago ya ma ụnụ ama I wonder those mugus following Uchechi she told them then ya ọ rọrọ nrọ ebe ya ọ nọkwa na-abata na compound maazị Nnamdị Kanụ ha ee mpa ya pụta chụghachi ya azụ wee sị ya na ya abatana ha achụghachi ya azụ wee kpọchie geeti ya wee chee chee chee chee na ọ ya ka a kpọchikwudere geeti ya wee maa fence hei m buru aka n'isi sị nwaanyị ere onwe nwaanyị ere onwe ya ore onwe tọrọ o rere onwe tọrọ in that confession nara ego

Chika Edoziem now courtesy she is married to Kanu's family eh amaghị m biko ya bụ na mgbe ọbụla m bịara live eh, na-akpọ m I don't just understand she is married to um, Kanu's family courtesy your wife your wife ị na-alụ alụ will never go an out, to outside support an outsider against your family nwunye ị na-alụ alụ will not leave your house go outside support an outsider kwụrụ an out an outsider speaking down on your brothers and on your sisters ọ bụrụgo na problem nọ in the family if there is problem in the family

that eh, that eh, since 2017 a hapụrụ maazị Nnamdi Kanu that she have not cooked for maazị Nnamdi Kanu since 2017 that eh, Kanunta Kanu stopped her from cooking for her husband nna after the interview o mere after ka m gechara the thing m sit down jụọ onwe m sị Olee a nọ nnọọ na let's assume my brother si ebe o bi bịara bata n'ime ụlọ m sị nwunye m esihekwarana di gị nri esihekwarana di gị nri or that my brother a sị ọ bụrụgo na aka jiri m

you cannot be in your house your brother si ebe o si wee bịa bata n'ime ụlọ gị sị nwunye gị eshizirina gị nri na ọ ya nwa ya na-eshi nri nke gịnị you cannot all, all of you know that it is not possible it is impossible nwunye lụrụ alụ unless you suspected na nwunye gị ahụ na-asọpọtụ ndị iro chọrọ igbu gị of which she confesses she made the confession herself not Maazị Simon Ekpa she said because as at then that she is supporting the second version of the DOS that Maazị Nnamdi Kanu sacked them then and Mazi Nnamdi Kanu was not standing with them so she was with them so if you are not standing where your husband is why are you why do you choose this is not the first time onye ọbụla chọrọ igbu maazị Nnamdi Kanu she will run to the person I'm not talking about Chris Nwogo Kanu nta here I'm talking about Uchechi because uh, I have really known

ihere mee ụnụ maazị simon ekpa pụtara in the court was preaching love o oh, onye ọbụla gaa don't attack anybody he don't want he doesn't want any attack just go and face the zoo that is committing atrocities against us a brave guy even even down he is still preaching love and unity

now let me go in case if you join if you did not join early the reason why i'm doing this very program is because there is a letter ha sị na maazị simon ekpa dere apology to uchechi it is a fraud and you must listen to me it is a fraud maazị simon ekpa never wrote any letter and that is the reason why i have traced it back to where the whole thing started before 2022

They did a program 2022 invited Uchechi where she named everybody oh, everybody following Mazi Simon Ekpa frontal lobe and back lobe ectoparasites all of you know vividly well nke isi ya dịka isi isi ama m ihe m ma-akpọ ya nke ụnụ na-akpọ Elochukwu Nicholas Ohagi bilie our lọlọ lọlọ said ectopara isa lọlọ

Did he come on social media begin to insult you? Did he lay any kind of allegation against you? Mazi Simon Ekpa was focused against the Nigerian government committing evil, perpetrating evil against our own people. In Nigeria today, no Igbo man, anywhere you could okwu Igbo man, ebe ndị Fulani nọ, ebe ndị Yoruba nọ, there will be problem. There will be problem.

I will promote him so that the Nigerian government will increase his sabo money. The one you people call, mm, um, what is his name? Nke si na ya bụ eh, Tony Akpamụ Nnadị, Gregory Priska, I see you. I see you, please.

ọ dị ka ndị na-akwụ gị ụgwọ ọgbafuona ego ha kwụrụ gị o nwe ihe i ji wee mee achieve ị bata na social media every platform ị nọzi na type na-ede weta anya fọta atị eche m na a sị na ọ lọya ka ị bụ lọya ka ị bụ weta ihe ị na-ede lọya ka ị bụ weta akụchi oyibo lọya okooko onye ọbụla Tony Nnadi defender ya aga prison onye o defender aga ya aga prison I am Nwashibrobi please please listen ọ mmụọ na-ekwu were olu m mara m now when Uchechi did all of these things Maazị Simon Ekpa for the very first time never responded to Uchechi until Uchechi continued to write then Maazị Simon Ekpa responded to her

Oga Mazi Uchechi cancer, where is the apology letter? Now, let me tell you people why she is speaking about apology. She really tana Ejiofor in a hotel, as was said. Because ọ bụrụ na ọ taghị Ejiofor in a hotel, ọ gaghị apụta na-ekwu otu non-existing apology letter. ọ gaghị apụta na-ekwu otu non-existing apology letter lying to the general public that Maazị Simon Ekpa who is facing who is facing a trial a treason related offences in Finland treason he never committed

why this is happening some people are trying to cajole Mazi Simon Ekpa some people are trying to make Mazi Simon Ekpa look bad now ka m hapụgo n'uche echi uh, ka m gafee n'elochukwu Nicholas Ohagi the new DOS if the thing that you people preach to Biafra people freedom of the Biafra people why are you have boring Elochukwu Nicholas Ohagi why Chris Nwogu why are you harboring Elochukwu Nicholas Ohagi Elochukwu Nicholas Ohagi in his recent post posted that Mazi Simon Ekpa have really committed crime na o gburu ndị Igbo ravage our land now if you followed Elochukwu Nicholas Ohagi's nonsense that he writes onye a bụ ticha ka ọkwa ticha ndị a na-eti ichite ọnụ ọkwa freedom ihe a na-akwụkwa ya mgbe ahụ 9000 naira 9000 ọkwa this freedom ọ bara bịazie emepe nanụ social media mebe o oh, biafra biafra ndị mmadụ sobe a na-enye one naira two naira ọ dịka o meena arrive this guy agbabe mbọ before kpọọ ya ahịa na shop na-aga shop na-ere ọ ticha 9000 ka o ji achallenge nwa bụ ọgbọ ya maazị Simon Ekpa which have done marvelously well by defending the Biafra people na-anye m ntị gị Elochukwu Nicholas Ohagi previously wrote

They kidnapped me in Ezike's compound. While at the uh, uh, outside they kidnapped a young man? It was an Igbo man like me who cocked gun and shoot onye Igbo. Agbagbuo ya. Mgbe m nụrụ egbe I have told this story. M mee azụ m ole a thinking na ọ mụ ka a gbara dị egbe. Ya emeghe ọ na spirit m apụọ na okpokoro ahụ m nọdị nche na a ka m nọ n'elu ụwa mee azụ m ole a because I was not allowed to raise my head up o wee ghọọ na ọ bụghị m m bendie isi wee na-ahụ ọbara the same Igbo man cock gun to shoot me before nke onye Hausa so ha get angry so onye Igbo nọ na military chọrọ ịgbagbu m onye igbo nọ na military gbagburu onye igbo ibe ya onye igbo nọ na military siri ọnwụ na ya agbagbu m onye awụsa nọ inweta oleshi wee ji nwaisi onye ọnụ get angry cock his own gun face him tell him if he shoot that guy he will shoot him he was telling that guy na ọ na-egbu ndị mmadụ too much ọ na-agwa ha sị ya I kill am for this small boy e no good then marakwa na aka m wụ teenager erubekwe m 18 years erubekwe m age of something elochukwu wee dee now if you watch ebe ọbụla ndị ndị ndị Nigeria military na-aga attack ọ bụrụ na ị watch ya the military nọ there na-ekwu okwu ị ya-anụ olu ndị Igbo there ọ ha nwa na-ekwu na ha ya-ejide those boys finish those boys mee ha nke a mee ha nke ọzọ but the same people will not go and jide ndị Fulani finish ha ejide ha their standing order do not kpai them so they hand them over to Nigerian military then they now in turn reintegrate them into the society onye ka a na-aghọrị who are they deceiving

then ndị na-abịa asị na ha chọrọ freedom egburu ụmụ biafra na Emene if elochukwu Nicholas is sincere na ya ọ chọrọ freedom he will not come out mepe ọnụ ya on supporting the nigerian side making it look as if na ọ ndị igbo ka a na-egbu if he want freedom ọ bụrụ na ọ nwanne gị ka a na-esend wee na-egbu gị now let's say is it not Elochukwu that is calling for them to kpai Maazị Simon Ekpa Maazị Simon Ekpa ọha onye Igbo ọkwa onye Igbo ka ọ but he is calling for the kpaying of Maazị Simon Ekpa in his own logic He is telling you people that Mazi Simon Ekpa kpai our own people. And who is that our own people that he is telling you? according to him na ọ ndị be anyị nọ n'army ndị be anyị nọ na police na onweghị onye na-akwụ ha ụgwọ now if this logic is okay then kedu ndị gburu ndị egburu na Eke Nkpọ kedu ndị gburu ndị egburu na Emene eh have Elochukwu and his family brought justice to those people who were murdered at Eke Nkpọ.

be our eyes within them just because of the money ha na-enye gị the same thing that made oke ezi nke a na-akpọ uh, fearless sabo nke unu na-akpọ Mmadụabụchukwu uh, sị na Maazị Nnamdi Kanu ọ bụ chi ya ọ bụ chi ya ọ bụ chi ya what change made him to change his mind ego unu hụrụ mgbe e reviliri ego ole e sendara Mmadụabụchi every month ọ na-eresive roughly a million plus so Maazị Nnamdi Kanu bụ chi ya now turns to sabo Maazị Nnamdi Kanu bụ chi ya now turns to thief Maazị Nnamdi Kanu bụ chi ya now turns to somebody embezzling money it can only be money any day you see Nwashigburobi coming out to attack Maazị Nnamdi Kanu attack Maazị Simon Ekpa it is not me ọ ego ha kwụrụ and nobody can buy me with money maybe all my spirit ha nwere ike inwe clone that is after they might have succeeded in kpaing their family nobody can kpai me my life is in the hand of God ọ kwa nwa nwa batrị batrị a fọrọ obere e nyere m ị ga-arịa ọkpa tata rịa isi ị ga-arịa isi rịa ọkpa ma abụgo na agadi nwaanyị kara nka ọrịa bụ ụdịrị ihe m na-arịa

and I want to ask Elochukwu Nicholas Ohagi, the man in Biafra land Ogbunigwe, Chris Nwogo, said that he have produced Oyagba na Akpa Is it not to defend himself from those who are buying innocent people? If you watch Chris Nwogo, Elochukwu. If you watch Chris Nwogu, he will always use that word. Uh, uh, uh, what is he calling it? Welfare for the men on the ground. Do you know about welfare? Do you think that welfare is just only food? Welfare is arms are in the welfare. Uh, mkpụrụ osisi ọka na mkpụrụ granọt back to sender oil are in the welfare.

That woman said, go to, are you Igbo man? Eh, go to your people. I am a Yoruba, go to your people. The kind of hatred that they portrayed there. But ọ bụrụ n'ala Igbo, ọ bụrụ n'ala Igbo, most of you rụrụ ụlọ, ọ ga-abụ ndị Awụsa bi for free, ya aghọrọ ndị Yoruba. Ọ bụrụ n'ala Igbo, they get free house. n'ala Igbo they get free house o nwere nke nọ na vileji m na nke ahụ anyị na-epushi ya ka ọ laa nke a gbara isi akwara na ọ na-ala ọ na-asụchakwu m Igbo ọ na-atụkwu m ilu Igbo lụzie nwaanyị n'obodo goo ala e, e, e, asị m goo ala a dashia ya ala ya arụọ ụlọ ebe obi ọ na-azazi nwanna ahụ ugbu a a na-achụ ya ya laa ya asago ya that there is no place like ala Igbo

the Kuje DOS together with some people ka zoro ezo nọọ na a na-anụ una gossip i dey hear una how you people are mocking Mazi Simon Ekpa i can hear it all of them most of the people agụkwuru m nke Kristi dere ndị ara I never loved them as Simon Ekpa I never because he really fucked up but uh, I will not be part and party for him to be in prison uh, we, he, he should be released what fuck up did Mazi Simon Ekpa do position ihe ihe kanụ nta zọga today o ji ekpugharị skull cap amagharị amagharị ọ na-eyikwuzi ma suit nọ na position ka ụmụ biafra hụ ya asị ihe a o nwe ihe ọbụla chineke mekwere gị ebere ihe emekwe na maazị nnamdị kanụ maka ọkọkọ maazị nnamdị kanụ kanụ nta 2 by 2 ka a ya eji achụ gị enigwe nọ n'obodo oyibo ọ sịkwa gị nọ n'Israel 2 by 2 ị feel na ndị mmadụ bụ mugu o nwekwa onye ị ya-asanwu isi nothing o nwe onye ị ya-asanwu isi after all ọ kwa ngị nwa pụtara bịa bịa gwa anyị mgbe mgbe mgbe a na-ekwu okwu eh, ndị buru maazị Nnamdị Kanụ na ndị na-ebu ọ ngị nwa pụtara sị na aka Orji Uzor Kalu adịghị ya aka Ifeanyi Ubah anọghị ya aka onye a anọghị ngị nwa mazi ndị aka ha nọ na it means na ị ma ihe niile gbasara ya ee eh, ebe ị pụtara a na-ekwu onye a onye a pụtakwa jiri ọnụ gị sị na ọ his friend wetara private jet e ji wee bulata maazị onye macha na ọ his friend at what point ka friend ya gwara ya nna na ya ọ na-ebulata maazị why don't he raise alarm but the same you bụ nwanne maazị Nnamdi Kanu ofu ofu nne ofu nna ofu ọbara ofu eriri pụta sị o oh, aka ya adịghị ya na a na-ebo ya allegation chineke gazie gị ga-aga akpọ the person ọkụ ya gaa London kubipu recently somebody na-ajụ m na ma ọ dị sure na ọhụ Uchechi ka ọ gara ịma ọgwụ di ya hei Uchechi i tere onwe gị ure maka Chineke o nwekwa ihe ị worthọrọ n'anya ụmụ Biafra I have Washigburu bi please preaching preaching nothing but the undiluted truth. O nwe ihe ị worthọrọ even respect penny ị worthọhụ n'anya ụmụ biafra serve the zoo and come back in shame had he been ị destroyhụ onwe gị had he been ị kpụtọhụ onwe gị kwa gị na-eme ị pụta etie o oh, first lady first lady even though na ị ma na ị bụ first ashawo ee eh, anyị na-edikwere ikwu ya eziokwu ka ọ anyị na-ediri ikwu ya o nwere meseji m hụrụ on my whatsapp somebody send me an information one security expert kama ọ a foreign security expert sent me an information that why is it that anytime Uchechi is making on trans she would not like to use the second child she will say my son na ọ pụtara na nke ọzọ ọ mụrụ abụghị maazị Nnamdi Kanu ka ọ mụrụ ọ mụrụ ya now my response to that person now let me respond if you ask me na who I go ask

the purported letter ha sị maazị Simon Ekpa dere apology letter to Uchechi it is pure fake and lie Uchechi is trying to clean her face and her image but surprise surprise onwe ezi face onweghị image are you listening surprise surprise Uchechi have no face have no image to protect. She is trying to, very much to clean her face and her image. Because she have never this, uh, uh, uh, uh, she have never distance or coagulate ihe ọ na-eme na hotel room with Ejiofor ha gba ọtọ eji wee jide vidio ha have you have you so that thing maazị Simon Ekpa kwuru mgbe ahụ mee gị gị lakpuo for a month plus before a gwa gị oh go out either you go n'ime pọtọpọtọ gwuo ya ọ publishie we go to court ọ bụrụkwa na ọ publish hi it is your own good you continue before e buru maazị Simon Ekpa this Uchechi did not distance herself and said you lied against me anọghị m n'ime that video okay bring the video she did not immediately a gwara ya na e ji video na ọtọ ya platform ya ịkọ ụkọ a chọba Uchechi for how many months a month plus going to two months before ọ lọghachitekwe na platform ka o rudere three months mgbe a ma- amazi m mana o tere aka before laghachi we must be sincere if we need freedom we must support Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa and distance ourselves from anybody talking down on Mazi Simon Ekpa or Mazi Nnamdi Kanu. If you talk down on Mazi Simon Ekpa today, you will talk down on Mazi Nnamdi Kanu tomorrow. All of you remember ndị uh, kuje dos maazị simon ekpa kpai did this maazị simon ekpa did this maazị simon ekpa did that all because they want to character assassinate maazị nnamdị kano ọkwa ejidere maazị nnamdị kano they are now using their sleeper cell to engineer the same thing against Mazi Simon Ekpa because they feel Mazi Simon Ekpa's appeal he might come out so let us continue bombing so that they will hold him ndị nke na-eyi suit na-eyi na-agagharị but it will not work this time around i support anything o oh. ịhụkwara ka m gwakwa unu eziokwu ọ na-eme nwa ọchịa Chris Nwaọgụ some of his utterances like uh, uh, uh, gadungaduma m nụrụ oh, nke a watchighị m somebody briefụrụ m sendara m the video but I no watch am uh, uh, nke m watchiri ebe ọ na-ekwu bụ na uh, welfare and ịtake men, uh, care of men on the ground ọ dịkwa very okay ịtake care of them ka ministration bido aya aya egwumego ya nwa bụ mmiri egwu anybody that will continue that mmiri before the men masquerade na-apụta it is welcomed and from me from here from the temple of the great seer onye o mere amara na nke ikpetemazụ a it is good afternoon please